Moni, ndine Jack nde nkhani yathu ikutitengera ku Indonesia ku Komodo Island. Ndifuna kukamba za ma Komodo dragons. Ma Komodo dragon ndi zinyama izizi eti zili mu family ya ngati ananzikambe, abuluzi koma mu family ya zinyama zimenezozo chachikulu kwambiri ndi Komodo dragon. Nde ma Komodo dragon amapezeka ku Indonesia. Ndi zinyama zonena kuti zimakula kwambiri zimafika weight yake imatha kufika 150 kgs nde zimathamanganso kwambiri liwiro lake limatha kufika 20 kilometers per hour nde chikati chithamangitse chinyama chinzake sichivutika kwenikweni eti nde ndi chinyama chokha ngati chodabwisa pang'ono zochitika zake eti chikamayenda chimayenda chikupukusa mutu nde chimatulusanso lilime lake ndi lilime lalitali chonchi lilime lija limakhala kuti likuchita sample limakhala ndi masense ena ake omadziwa kunena kuti mbali yakuti pali zinthu ati limakhala kuti likulawa mumpweyamo ngati pali chinthu cha chinyama china chake chakudya chapafupi chonchi chimapeza kuti tizinthu tina take tochoka mu chinyamato timapezeka kuti tikuuluka mumpweyamo nde komodo uja akatulusa lilime lija amatha kutikhudza timene tija ati nkuchita feel kuti oho pakuti pakuti pali chinyama akuti maso ake saona patali kwambiri nde amadalira choncho plus kupukusa mutuko akamapukusa mutu akuyenda amakhala akupanga sense mbali iyi ndi iyi kuti kuli zotani mmene anachilengera nde ma Komodo dragon amakhala moyo kufika zaka 30 kukalamba ukalamba wawo ndi zaka 30 kenako zimayamba kufa unless zikhale kuti mwina zaphedwa kaya zimamenyana chifukwa nthawi zambiri zimamenyana koma kwambiri zikamamenyana zimamenyana chifukwa choti zikukanganirana mkazi pakakhala mkazi pafupi akafuna mkaziyo zikakhala kuti zilipo zambiri amamenyana amene atawineyo ndi amene amamtenga mkaziyo zinazo basi zimatani zimachoka kumapita nde ma Komodo dragon pamene amapangitsa anthu chidwi kwambiri ndi mmene amapangira attack zinyama zina amapezeka kuti amatha kuthamangisa chinyama chija chingakule chotani alibe nazo ntchito achithamangisa akachiluma chinyama chija olo chinyama chija chipezeke kuti chadzukapo changolumidwa mwina pamwendo ndikuthawa. Sichimathawa patali. Chinyama chija chithawa chithawa kenako chimangogwa pansi. Komodo uja salimbananso kuti achithamangitse liwiro. Ngati wachiluma amangochilondola pang'onopang'ono, azingolondola pang'onopang'ono mpakana afika akachipeza. Even ngati pathe olo masiku awiri, amatsata fungo lake, amangolondola, amadziwa kuti agwa pansi ndikam'tani, ndikam'peza. Ndiye chimene chimapangika ndi choti Komodo dragon ili ndi poison. komanso ili ndi bacteria wina wake wachilendo nde poison uja ndi wonena kuti chimati chikaluma chinyama chija chikangonyotsola pamene chalumacho chimakhala kuti chatani chathiramo poison nde poison uja amapangitsa kuti magazi a chinyama chija nanga si tikati coagulation kuti olo munthu ukavulala pakamatuluka magazi magazi aja samangopitirira kutuluka pamapezeka kuti pauma chomwe chimapangitsa kuti magaziwo aume ndi chomwe chimathandiza kuti magazi munthu usataye magazi ako onse nde part ya poison amene amachoka mwa komodo dragon amapangitsa kunena kuti magaziwo asaume nde kuti pamene palumidwapo magazi aja azingotani azingotayika chinyama chija chipezeka kuti chataya magazi ambiri mpaka sichipitanso patali komanso amakhala mu shoku komanso poisoniyo amangochifowola basi kenako chimangogwa pansi kuti sichingataninso sichingapitirire nde ngati munaonako olo mavidiyo amene ma komodo dragon amapangira akachipeza chinyama chija nthawi zambiri amangochimeza chathunthu kuchigalika umadabwitsa kuti chimayasamula mpaka nakumeza chinyama chikulukulu mbuzi chimameza yathunthu olo ili moyo zimadabwitsa kuti ah, sono chinyamacho changokhala sichikuthawa sichikutani olo chikhala kuti chili moyo chimakhala kuti chalumidwa sichingathawe poison basi wachifoola chingokhala pamene pajapa mpakana achimeza chathunthu osatinso kuti aziluma pang'ono pang'ono amangochimeza chonse chathunthu ili ndi mimba ndi khosi yonena kuti chimapanga expand kwambiri nde chimatha kumeza chinthu choti ndi chachikulu 80% chimodzimodzi ndi thupi la iyeyu la komodo dragon nde chimakhala chokhuta chili ndi mabakteriya ndi maasidzi amphamvu kwambiri kuti amatha kugaya chakudya chija chikameza chonchi chifukwa kuti ncholemera chomwe chamezacho chonena kuti weight yake ngati mbuzi yathunthu kapena tinene kuti chinyama china chonena kuti ndi chachikulu kwambiri chameza ndi cholemera chimanyamuka chikafatsa pena pake du kumadikirira kuti chakudya chija chigayike koma pakapezeka kuti patulukira chinthu choopsa china chake chonena kuti chichita attack komodo dragon ija itameza chakudya chija imachisanza chakudya chija kuti ithe kumenya ndewu kapena ithe kuthawa imangosanza nkuthawa kapena kumenya ndewu chifukwa chonena kuti sichingathe kupanga ndewu chitakhuta chinthu chathunthu chili m'mimba nde ofufuza anadabwa kupeza kuti makomodo dragon aja akamamenyana okhaokha amatha kulumana kutani koma poison wa komodo dragon samampanga affect komodo dragon wina nde anazindikira kuti ndekuti chilipo mwa komodo dragoniyo chimene chili ngati antivenom chimapangitsa kunena kuti asavulale ndi poison wawo yemwe nde akatswiri akali pakalikiliki oyang'anayang'ana oti apeze njira yoti achite extract ndipo akufufuza kuti aone kuti muli chani chomwe chimathandiza kuti iwo asamavulale ndi poison iyo kuti aone kuti angagwiritsenso ntchito mu njira yanji nde Komodo dragon wamkazi amatha kuikira mazira mwina 30, amakakwirira pa dzenje kuti mpaka nafike size nthawi yotani, nthawi yokuswa. Nde akakwirira muja amakhala miyezi 9, after miyezi 9 mpamene amaswa. Nde tikabadwa ting'onoting'onoto timakhala pa chiopsezo kuti tidyedwa. and chomwe chimawadya ang'onoang'ono amakhala makomodo dragon akuluakulu akangotiona tiana tija amatimmeza nde anawo amathawa amabisala olo amapita pa bibi ya makomodo dragon ati kuziteteza tiwete ati makomodo dragon amayipidwa kwabasi ndi fungo la bibi yawo ndeti tianato timapita timakagudubuka gudubuka kudzipakapaka bibi ija kunena kuti basi komodo dragon wamkulu akangomva fungo limeneli amachokapo amawathawa ana aja samawadya chifukwa amayipidwa nazo nde kuziteteza kwake nkutiko kumeneko nde anazapeza kuti anazindikira chinthu china chodabwitsa amene amasunga makomodo dragon ngati m'mazoo kunena kuti malo ena onena kuti angosunga ali ndi komodo dragon imodzi yokha yayikazi akhala nayo zaka zitatu nkukapezeka kuti komodo dragon ija ikuyikira mazira pa yokha iwo aja aa ah, ah, nkukapezekanso kuti malo enanso chimodzimodzi mpamene anazindikira kunena kuti makomodo dragon amapanga parthenogenesis parthenogenesis ndi process yonena kuti zinyama zina ngati izizi sizifunika chinyama chachimuna kunena kuti chikhale ndi ana Pa- ngati palibe chachimuna zimangoyikira mazira pazokha ziyikira mazira pazokha mazira aja amaswa koma ana amene amabadwa out of mazira ongokhala a mzimayi payekha amangokhala kunena kuti amakhala amuna okhaokha nde of course anthu ochita preserve osamalira nature ndi wildlife akhala akudandaula kuti "Ah, izizi zizapangisa kunena kuti makomodo dragon azathe nangasi parthenogenesis ikumabweresa amuna okhaokha kutanthauza kunena kuti nanga population ikakhala yayimuna yokhayokha zazikazi zonse zikatha sindiye kuti basi ndiye kuti makomodo dragon athera patipo athera pamenepopo nde ndi zinyama zachabe kwambiri zonena kuti zimadya chilichonse chodyeka olo anthu m'mazoo anthu, a- anthu folo ndithu anadibwapo Anthu onena kuti osamalira zinyama anadibwapo ndi ma Komodo dragon nde nimangofuna kuchita share za ma Komodo dragon, zinyama zina zopatsa chidwi zonena kuti zili ndi madera ake amene zimapezeka. Zikomo kwambiri.